in this effort to work together uh, for a bright future of our country. Let me stop there. For other comments, I'll come again. Thank you, comrade. Thank you so much. Uh, amayi ndi abambo mabwenzi athu ankhani mutiloleno nthawi ino kuti mwina uh, tilankhule zimenezinso koma muchichewa zikomo kwambiri Ah, choyambirira ndikupatseni moni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli ndiperekenso moni kwa atolankhani amene muli abwenzi amene mukutumikira dziko lathu lino la malawi uh, timafuna kulemekeza kwambiri kuna kuti ndichachiziwikire mdziko muno kunena kuti nkhani zakatangale kapena kuti ziphuphu zamera nthenje zimene zikupangitsa kunena kuti wina aliyense azithano kumakamba mmene angafotokozere komano ifeyo timafuna tingokambapo mbali imodzi kuna kuti tapeza kuna kuti ndondomeko kapena kuti njira zimene tikudzitsata ah, pofuna kukamba za katangaleyo za ziphuphuzo ndi ndondomeko zimeneno zikupereka chiopsezo chotero ifeyo a Malawi First amene ndi pressure group imene cholinga chake sitenga mbali ku nkhani za ndale sizayimirira munthu chifukwa chake nthawi zonse mumatipeza kuti timabwera pano tikapeza kuna kuti pali zinthu zovuta mutu umene tikusogolera nawo mu statement yathu kapena munkhani zathu zimene tabwera nazo lero tikukamba kuna kuti mphekesera si chitupa chimene chingapangise kunati katangale athe mdziko muno zimene zikutanthauza kuna kuti ife ngati amalawi tisapitise kwambiri patsogolo mphekesera koma m'malo mwake tizikhala ndi umboni wogwirika umene ungatithandize pamene tikupemphanso anzathu amakhoti kutenga zimene tamva zija zimene tikuziona tikafufuza zija tipite nazo ku mabwalo athu a milandu kuti mabwalo a milanduwo adziwe zochita chotero muchizungu muja amafotokoza kunati uh, malawi first as a pressure group Iwowa ndi okhuzidwa kwambiri chifukwa cha kukula kwa nkhani za ziphuphu zimeneno zikuoneka kuti kwambiri zikulowa mu mphekesera zomangokambapo za mbwebwe of which anthufe tikukanika kuna kuti tibwere pa chindunji chenicheni kuna kuti tiauze amalawi kapena tikawapase anthuno ameneno ali oyenerera amene angathe kufufuza kuna kuti chikuchitikachi ndi chani chikuyambira pati nanga chikupita kuti m'malo mwake zikuoneka kuna kuti zongokambakamba zimene zilibe umboni woyenerera zimene zilibe ndi nkhani yogwirika ndi zimene tikuzivomereza kwambiri kuna kuti zipite patsogolo zimenenso tikaziona zikupereka umoyo wa dziko pa chiopsezo ndiye tikunena kuti angakhale ife tikudziwa zonsezi kapena kufunikira kupita kuulula kapenano kuziwisa kuzindikiritsa dziko kuyipa kwa katangale ameneyi tikuyeneranso tiziwe kunena kuti nkhani zopeka izi nkhani zomangoyankhulayankhula zongomveka mwamphekesera kwambiri zimaononga mbiri ya anthu anthuwa timawalakwira chifukwa chani tikunena choncho ife a Malawi First kuti anthuwa timawalakwira tikuwalakwira chifukwa chonena kuti wina aliyense amadziwa ndipo tikuyenera tizindikire mwamvemvemve kunena kuti palibe amene amapezeka wolakwa asanafike pa bwalo la milandu koma munthu akapita ku bwalo la milandu bwalo la milandu ndikumpeza wolakwa potero timadziwa kuti munthuyo ndi wolakwa Chotero ifeyo a Malawi First tikuyeneranso kunati pamodzi ndi Amalawi onse tikhale anthu amene tikuzindikira kunati tili nawo anthu kumadera kwathu, mu society mwathu kapenano kumene timachokera ameneno tikawayang'ana amakhala ndithu achidwi kunena kuti akumenyerera ufulu ngati umenewu, amakamba nkhani zawo komano mukaziyang'ana bwinobwino akuonekanso kuti ndi anthu amene akuchenjezanso anthu amene ali akatangale. anthu amene akupititsa patsogolo uh, ziphuphu zimenezi ndiye nkumadera nkhawa kodi amalawi agwire mtengo uti chifukwa zapezeka tikayang'ana mayina a anthu amene akutchulidwa ndi anthu oti ali ndi mabanja awo ali ndi ana awo anthu nkumadera nkhawa ku dziko ndiye nkumazifunsa kodi mphekesera ndi zimene zingatithandizire kuthesa mchitidwe wa ziphuphu mdziko muno Ifeyotu tikudera nkhawa kunena kuti mchitidwe wa mphekeserawu sutithandiza. M'malo mwake, zikuoneka kunena kuti tili ndi luzu la maudindo amene mwina anzathu amene timagwira nawo ntchito atenga. M'malo mwake tikufuna ifeyo tiwaipitsire mbiri ija kuti ife tikhalepo. Kodi ife titakhala kunena kuti tikuyankhula chilungamo ndipo tili nawo umboni wogwirika, chikutivuta ndi chani kutenga umboni wathuwo ndi kupita kumalo oyenerera tikawauze kuti awa vuto lawo ndi ili, taafufuzani? Mwachitsanzo, tamvapo nkhani ya ku Amaryllis Hotel imene ikukambidwa onati mkulu wina amene ali attorney general amakhuzidwa pa nkhani ngati imeneyi koma ekha adakwanisa kuyinyamula ndikupita nayo ku ACB kuti tafufuzani zinthu ngati izi kumapeto kwake inu atola nkhani mwaona ifenso titafufuza kumbali yathu tapeza kunati munthu uja akulakwiridwa mu zinthu ngati zimenezi nde timafuna tilionetsere dziko poyera kunati mu zinthu ngati izi tikazifufuza tipeza kunena kuti tikulakwirana pa zikhumbiso za ife eni ndimakonda kugwiritsa ntchito mawu a m'baibulo pa buku la yakobo pamene amafotokoza kunena kuti zichokera kuti zolimbana mwa inu mmalo monena kuti tilimbane ndi katangale mdziko muno kukuoneka kunena kuti kuli njala imene tikulimbirana maudindo imene ikutipangisa kuti mmalo moti timenye nkhondo ya ziphuphu ija tikupangisa onati ngati ine ndikukhuzidwa ndi ziphuphu koma mmene akupangira anthu ma platform kapenano madera osiyanasiyana amene anthu amayankhula zikuwapangisa aja wachiphuphu aja achenjere mmalo monati iwo aja apezeke njira onati akawafufuze anthu aja akumabisa uh, mauthenga ena amene ofufuza akadayenera kunati awapeze chotero ifeyo tikuyenera ndithu tiganizire kozama kunena kuti zimene tikupangazi pena yes ndizofunikira ndipo ife sitikutsutsa Kubweretsa poyera, tinene pano za Alexious Kamangira. Ndi munthu wabwino oyambirira, munthu olimba mtima amene wabwera from 2024 kufikira lero, amene akuyankhula kwambiri zokhuza katangale. Komano funso limene tinayenera kukhala nalo atolankhani anzathu komanso a Malawi, chopinga ndi chani iweyo amene uli lawyer, iweyo amene uli ndi information, iweyo amene kupezeka kuti uli ndi umboni, chikuvuta ndi chani kuutenga umboni umenewo kunena kuti uthandizire a Malawi? adziwe choonadi chimene chikudya dziko la malawi lino nkhani ya katangale ndi nkhani imene ikuoneka kunati ikutivuta kwambiri m'malo mwake kukumabwerano kutchulidwa mayina osiyanasiyana amene mwina pamawa zimeneja zikazabwera kuzapezeka kunena kuti ife amphawi ife misonkho yathu ikulipira anthu aja timamva pa chizungu amati defamation e, kuwayipisira anzathu mbiri nde nkhani ngati zimeneja sizikhuza anthu awo amene ali mahos- ah, ma whistleblowers amene afufuza nkhani yopanda nayo umboni ija komano amene amakavutika ndifeyo anthu amene tili kumuzi izi zikuonesa kunati zapangisa kwambiri kunati wina amene ali ndi nkhani zake kumbali amanka kumakafufuzafufuza milandu yakale imene milandu alibe nayo umboni ndi cholinga chofuna kuthana ndi wina ndiye timafuna tinene kunati ngati dziko sitinganene kunati ndi mchitidwe ngati umenewu ifeyo tithana ndi mchitidwe wa kaziphuphu komanso katangale wina aliyense akuyenera kuteteza katangale ameneyi ngati dziko m'Malawi wina aliyense akudziwa ngati dziko ifeyo taphinjika kwambiri mfundo ina imene anafotokoza atsogoleri muchizungu ndi yokhuza uh, kubwerezabwereza kwa anthu otitumikira adindo ena adindo amene timabwerezabwereza kuwagwiritsa ntchito ndi okhaokhawo amene akha- akhala kale pa nkhani zakatangale zimenezizi ifenso tinayenera tione kuna kuti tipanga bwanji kuti tithandizire malawi fes ikufuna kulimbikisa inu atolankhani ilimbikisenso amalawi inu eni ake komanso ifeyo amene timayimira inuyo amalawi angakhale ena amaona ngati sitikuyimira amalawiwo ife tili pano kunati tikuthandizeni chimene tikufuna kwambiri nchonena kuti tiyeni titengeni nkhani zimene zili zolondola kunena kuti tiwauze amalawi tiwauze amaudindo ndipezerepo mwayi apa kuchokera ku boma kunena kuti anzathu aboma kuzera ku nyumba ija ya malamulo ku palamenti yathu akhazikisaso ka commission kena kamene akakhu- akafotokoza kunati independent complaints uh, commission iyi ndi njira imodzi akufuna kutitsegulira sopano maso kuna kuti ngati tili nazo nkhawa tikuona kuti ife tili ndi umboni tiyeni tipite kumeneko chimodzimodzi imene afotokozera anzathu a people power movement the concerned citizens of malawi motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo a edward kambanje Nkhani imene akufotokoza ndi imodzimodzi nchifukwa chake lero tabwera pa mkumanowu mofanana kunena kuti tithandizire dzikoli. Social media, kukhala ndi foni yako, kugula bundle yako ndi kusokoneza dziko kupereka mauthenga amene sali othandiza ku dziko ndi zinthu zimene zimabweretsa chipwirikiti. mkomwemkomwe tikamabweresa mauthenga amenewu kudzikoko konena kuti dziko likudalira thandizo lochokera kunja limapangisa anthu aja aone ngati zimene mukamba mwamphekesera zija ndi zoona kusiya nkhani zoyenerera zimene tinayenera kuzisata mdziko mwathu chotero tikufuna tipemphe anzathu amene mumafufuza mwina mongomva mwamphekesera anzathu amene mumagwira ntchito ku nyumba zoulusa mawu zoyenerera zimene mumakhala ndi maumboni oyenerera tithandizeni kubweresa poyera nkhani zimene muli nazo ndi maumboni pokhala kunena kuti dziko lathu tingalilipise nkuthekanso ena tilipo amene ena ndi atola nkhani amene tikukhuzidwa mu nkhani ngati zimenezi kumadziwa kunati choonadi chake ndi ichi koma kusiya choonadicho ndikuziona kuti ife tikamba chokhotachi ndi cholinga chonena kuti tipezeko gawo lina kwa amene tikufuna tiatumikire timati tipemphane kunena kuti tiyeni ti tionesese kunena kuti ngati dziko ifeyo tili nawo udindo waukulu wotengera amalawi ah, pa mchitidwe woyenerera kunati katangale ameneyi ndithu athandizike Ah, nkhani ina imene tikufuna tingopitiriza pamenepa ah, tione kuna kuti anthu amene amakhuzidwa kwambiriwa anthu amene timawatsutsa kwambiriwa anthu amene timaloza zala kwambiriwa iwo aja ndi anthunso ngati ife amene amamvera kuwawa ndi menenso ife timamvera kuwawa chotero ngati ife dziko mu nthawi iyi imene kwatuluka ma comrades mu nthawi iyi imene kwatuluka ma activists timafuna tipemphane kunati tikuyenera tikhale ndi udindo udindo wothandiza dziko udindo wounikirana wina ndi nzake mmalo moononga zinthu zina zimene zingapangitse kuti dziko lathu lipite uh, kuchiwonongeko tifotokoze pano kunena kuti tikufuna timemeze amalawi onse kuna kuti tiyeni tigwiraneni manja pofuna kumenya nkhondo imeneyi yothana ndi katangale amene akuonanso kunena kuti iyi ino tsopano ndi chikhalidwe chathu tipemphe anzathu a ku polisi anzathu ku acb agwire ntchito imene ikuyenera kuti igwiris- igwiridwe ena amafunsapo kuna kuti timakhala ndi mphekesera zina kumanena kuti the rule from above or order from above zinthu ngati zimenezi zimaononga chani kodi zimaononga dziko muchizungu muja ananena kuti mchitidwe wina umene ukuononga kwambiri kunati mchitidwe wa ziphuphu usathe n'kumakathananso ndi anthu amene tawakhulupirira kunena kuti bungwe ili loyima palokha lifufuza bwinobwino koma timakalimbana nawo chotero tiyeni tisiye acb idzigwira ntchito yake izitipatsa malipoti ake mwa ukadaulo wawo mmene akufunira komanso ndi mmene akudziwira timadziwa kale kuna kuti acb akamagwira ntchito ifeyo amene tapereka maumboni acb sibwera poyera kuti atipatsa umboni ndi a richard mphepo koma nkhaniyo amaziona kuti umboni ndiwu afufuze mmene yayendera nkhani kumapeto kwake amatha kuzizindikira zinthu ngati zimenezo chotero timangofuna tilimbikitsane kupyoleranso kwa anzathu a concerned citizens uh, ku people power movement kunena kuti akutenga chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko linonso wachilimbikitsa kwambiri pa mchitidwe wake kapena cholinga chake ndikufuna kuthana ndi ziphuphu tiyeni tigwirane naoni manja tilimbikitsane kuti mchitidwe umenewu usapite patsogolo koma komwenkomwe tikuyenera kuti tichepetse mchitidwe wopereka nkhani za mphekesera zimene titati tayitanidwa tikalephera kuna kuti uh, tiperekere maumboni ake chotero tiyeni titeteze dziko lathu makamaka ife amene timalankhulira amene timalandira maripoti tikalandira maripoti tiyeni tifufuze kuti ripoti limene akundipatsa cholinga chake ndi chani ilikupita pati ili ndi nkhani iti anzathu a times adanenapo pa nkhani ngati yomweyi amanena ngati mosewera kuti kukuoneka ngati ena akungoyasa moto wa mapesi moto wa mapesi umangoyaka kanthawi kochepa ukatero wazirala ndiye taonaponso ma whistleblower omwewa ayankhanso nkhani imeja kuna kuti akusiyirani inu atolankhani kuna kuti muzifufuza kaye koma ife timapempha kuna kuti pambali ponena kuti tili naye mtolankhani wathu kuno ku malawi amene wafika poulula chinthu ichi poyera chimene mmalawi wina aliyense akuimbira mmanja koma timafuna tiapemphe kunati atithandizire kutenga ntchito ngati imeneyi kuipereka kwa anthu oyenerera kuti chilungamo chake chenicheni cha nkhani za katangale chifike kumapeto tithokoze kwambiri atolankhani anzathu tithokoze anzathu a people uh, power movement kuna kuti tinali limodzi pano kufuna kuwaunikira malawi monga muja afotokozera atsogoleri kunati cholinga chathu sikuyenda ndi anthu andale kuikira kumbuyo zigananga komano tikufuna kuti tithandizire kupewa mchitidwe nati kulongololalongolola kwathu titha kuuluza mbalame imene tinali nayo kuti tiyigwire zikomo kwambiri very much. Ah, Koma mwina tisanafike mbali nayo Ndimafuna mundilole kuti ndingoyankhula kanthawi pang'ono chabe chifukwa kunjaku zoyankhulazi zikuchuluka. Ndifuna kanthawi pang'ono chabe kutino ndidandaulire dziko la Malawi kunena kuti ku Malawi kuno ndife anthu amene timasunga bata ndi mtendere komanso umodzi chotero Nkofunikira kwambiri kunena kuti tiziyang'anitsitsa zimene zikuchoka pamwa- pakamwa pathu chifukwa kuti lilime ndi loopsa kwambiri limatha kuononga zimene zikuchoka pakamwa pathu tikuyenera kuti tionetsetse ndipo tisamalitse kwambiri fa pali mchitidwe wina umene anzathu ena akupanga omatumikira kufalitsa nkhani zabodza za munthu wina mkhalidwe umenewu ndi oyipa ndipo utheretu pali mayina angapo a anthu amenenso mwina amabwera pa rediyo ngati pano ndikumatchula kuti wakuti waba wakuti waba ine ndikuona ngati mchitidwe umenewu si wabwino ndipo utheretu ngati pali wina amene akuona kuti ali ndi nkhani yoteroyo Ndi bwino apite ku mabungwe amene anakhazikitsidwa pansi pa malamulo a dziko lino ndi kukafotokoza momveka bwino kuti ndondomeko zimene ife tinazitsatira kuti zoyenera kupangira lipoti nkhani ya katangale zizigwiritsidwa ntchito. Ine sindingangodzuka m'mamawa basi ndikuyamba kutchula mayina a anzanga kuti anzangawo ndi akuba. Kodi zimenezo zithandiza bwanji kukonza vuto la katangale? Ndiye funso limene tabwera nalo. Ndipo mutimvetsetse kunena kuti tonsefe takhala kuno tagwirizana pa maganizo amene abwera onena kuti sitikudana ndi kuthana ndi katangale koma katangale tikamutenga mmene anthu ena akupangira kumangolemba pa social media kapena kuyankhula pa social media popanda kuchitapo njira imene ili yothandiza kuti dziko lipindule ndi nkhani ya katangale ndekuti tikuphonya tikulakwitsa chotero ma- ife amene mukutiona kuno si ife achipani si ife andale ndipo sitinayankhulepo zokuti tikukondera munthu ayi koma timafuna kuti chilungamo chikhale chilungamo ndiye ndimafuna atola nkhani ndithu mutimvetsetse kunena kuti ifeyo tikumenyera nkhani yakatangale tikumenyera limodzi ndi amalawi ovutika koma Tiyeni titsatire dongosolo loyenera ngati tili ndi nkhawa zokhudzana wina ndi mzake. Komanso ngati ife azitsogoleri amene timayankhula, tisabwere ndi nkhani zopeka. Tikudziwa kuti kunjaku kumachitika zambiri, koma musabwere pano ndikuwauza anthu kunena kuti wakuti waba mulibe umboni. Zimenezo tisamalitse kwambiri. Zikomo kwambiri. Ah, ngati paliponso pali commentinso kuno. I think. Mosunga nthawi. zikomo kwambiri aMalawi komanso atolankhani ine ndimati ndilankhuleko pang'ono zokhudzana ndi nkhani yomweyi Ah, cholinga chathu chenicheni timafunitsitsa kuti mwina titamvetsera bwino kwambiri mwachidwi chifukwa nthawi zambiri anthu amakonda kupotoza nkhani Pali nkhani yofunikira imene mmayenera kuti muyambe nkulengeza kapena kufotokozera mmagulu mosewera bawo. Nde pali nkhani zina zimafunika kuti nzofunikira usanafotokoze pa bawo uyambe wakafotokozera mwini wake amene angathe kuchitapo kanthu wokhudzana ndi nkhani imeneyo. Zimene tikufuna kutanthauza ife apa ndizonena kuti zitafotokozedwa zonse poyang'anira ndi kukula ndi kuwonongera kwa zinthu kumene angawonongere dziko lino anzathu amene akumatenga zinthu kumaba ndalama za misonkho ya Malawi. Kodi ndi njira yolondola kuti azithamangira mma Facebook, azithamangira mma WhatsApp group? Ndifunso kodi asanafike ma media ndi ma platform osiyanasiyana amakhala atafotokozera anthu amene ali ndi kuthekera mongoyerekezera kuti angathe kuthana ndi anthu amene akuchita khalidwe loyipalo zimenezo zimene tikufuna kudziwa chifukwa mmene tikudziwira Zinayenera kuti kuyambira nthawi imene anayamba kupanga ma whistleblower, kodi amakhala ma whistleblower mma media, mma platform a WhatsApp ndi zina zoterozo, koma atalankhula kale kwa adindo? Chifukwa takhala tikuona chifukwa cha zimenezi mwina tidzatha kuona ngati kuti boma kapena ma institution amalephera ntchito zawo chifukwa choti ifeyo timayamba nkulengeza ngati mmene zikuchitikira apamo. kuyamba kulengeza kunja kenaka nkumati no apolisi amve kuchokera pa whatsapp group zimene zisali zolondola ndiye timafuna kuti tipemphane ife amene tili ndi mwayi omalankhula zinthu mwachitsanzo ngati a Kamangira ndi munthu loya professional amene am- akudziwa bwino kuti nkhani kuti iyende bwino suyenera kuyamba kuyilankhula Ndifunsenso amene amakhudzana ndi zimenezi kuti kodi awa a Kamangirawa kapena anthu ena amene ali ma whistleblower kuchokera nthawi imene anayamba kulankhula munachitapo chani munawafuna adindo amene muli mabungwe othana ndi katangale ndi zina zoterozo munayamba mwawafunapo kuti akufotokozereni zimene akulankhulazo? Chifukwa zikudabwitsa kunena kuti kutengera ineyo mmene ndikuonera, ndikuona ngati ndikamamumvetsera ndinena za Kamangirayo, ndikamamumvetsera zokhudzana ndi ziphuphu zimene zatipangitsa kuti lero tinene kuti akulankhula za anthu ena, kuononga mayina a anthu ena, ndimamuona ngati kuti kutengera mmene ine ndimamvera ndimaona ngati akulankhula zinthu zoona mpaka ndimaganiza kuti ah, kumadi paja panayenda chonchi kaya ndi jaji kuti jaji uyu apanga zigamulo zigamulo zopereka mafunso kodi munayamba mwamuyitana iye ndi ali kunja kumuyitana abwere kuno chifukwa kutengera ineyo ndimaona ngati iyeyu mmene amalankhulira kumpatsa utano john atha kuthana ndi katangale Bwanji anthu ngati amenewa a boma muwagwiritse ntchito kumuitanitsa osati ngati kuti mufuna kudzamuimba mlandu koma adzakufotokozeni maso ndi maso kuti tikhale ndi zotsatira. Lero tikuima pano tikutsutsana kotheratu nkuti anthu azilankhula zinthu m'mapulatifomu ngati m'ma WhatsApp ndi zina zoterozo, koma sitikuda- sitikutsutsana nawo zimene akulankhulazo. koma tikufuna tidziwe kuti kune- kuchokera kwa inu takhala tikumva anthu akumangidwa ndikumapezekadi kuti zinthu zinadalakwika kaya anapha munthu kumapezeka kuti munthu uja wamangidwa kumapeto kwake ndikumaoneka kuti munthu uja anaphadi kuchokera mu zinthu zoti anthu amangolankhula nanga zikuvuta pati aboma muchitepo kanthu kunena kuti pamene tikudzudzula kotheratu kuti sibwino kuti tidzilankhula m'mamidiya komanso muchitepo kanthu kuti zimenezo zithe zikomo kwambiri akuluakulu amenewa kuchokera ah, ku Malawi First komanso Concerned Citizens ndiye pakadali pano titsegule bwalo ah, la mafunso kuchokera ndithu kwa atolankhani so muzibwera pano kuti uh, anzathuso amakamera uku uh, azikutolani bwino ndiye tiyambe uh, ndi kutsegula mafunso 4 kenakono tidzatsegulanso kachiwiri ngati mafunso azakhalepobe dzina langa ndine Mercy Matonga ndimagwira ndi wailesi ya Times tikuona ngati mkumanowu munapangira kuti mutsutsane ndi anthu ena pa tsamba la mchezo koma mayina amene amatchulidwa pa tsamba la mchezo kuti anthu amenewa akuchita ziphuphu kapena akatangale nawonso ali pa masamba a mchezo bwanji sanadandaule kapena kulemba pena paliponse kuti iwo akhudzidwa ndi kutchulidwa kwa mayina awo kuti ndi anthu akatangale tinene kuti inuyo mwatumidwa on behalf of those people nanga apa mwabwera kuzadandaula kuti ena akuyankhula zinthuzi pa masamba anchezo inunso mwabwera pa masamba anchezo komanso nyumba zowulutsira mawu kuzadandaula bwanji simunayankhulane ndi anthu amenewo amene akuyankhula pa masamba anchezo kuti nkhani yakatangaleyi tisove mwa mwa mtundu wanji mukusiyana bwanji pamenepo pa amene akuyankhula pa masamba anchezo ndi inu amenenso mwabwera pano pa mpweya kuzayankhula nkhani zomwezo okay, Joseph Mazizi Capital FM uh, funso loyamba ndilokuti kodi mmene zachitikira apapa kuti mwabwera kupangitsa msonkhano wa atolankhani chifukwa cha zimene zimanenedwa pa masamba anchezo sitinganene kuti ndekuti pa masamba anchezopo mpopindulitsa pakumapangitsa kuti anthu achitepo kanthu funso lachiwiri ndilokuti Zimene akunena enawo kuti wakutiwakuti asiye pansi udindo chifukwa chokuti ndi wachinyengo, kodi sikungakhale kwabwino kutidi munthu asiye pansi udindo kufuna kupereka mwayi kwa anthu amene angafune kufufuza kuti amasuke kufufuza poganizira kuti munthu amene akumatchulidwayo ndi wamkulu mlangizi wa zamalamulo ku boma? sizingakhale kwabwino kutidi mwina apereke mwayi umenewo kuti afufu, a- ofuna kufufuzawo afufuze aone chenicheni chimene chikuchitikacho kusiyana kutidi akhale pamenepo kuti mwina anthu ena adziopa chifukwa cha uh, udindo umene munthuyo ali nawo ndimafuna ndimve pamenepo Mwina ndiyankhepo mafunso amenewa ah, awiriwa kenango ndiwasiyiranso anzangawa tinene kuti kungakhale kwabwino kwambiri atachita step down koma pokhapokhapo pali verdict patapezeka kuti akhotidi apeza kuti pali element ya corruption koma mukunena kwathu komanso report limene latuluka ku acb ndilonena kuti at- attorney general amene akunenedwayo kuti ali behind the sale of the, the hotel anafufuzidwa ndi acb imene ili reputable organization imene yapeza kuti kunalibeko element ya corruption ndiye ndipovuta kunena kuti munthu amene akachite step down pokhapokhapo atapezedwa kuti ndi wolakwa ineyo ifeyo ngati malawi first tingagwirizane nazo kwani ndipo ndi ife oyambirira amene sitingapange ma demonstrations uh, tika tikafika ku nkhani ya funso loyamba kunena kuti ifeyo tatumidwa ifeyo sitinatumidwe tanena kale muno kunena kuti ife timayimirira amalawi timayankhulira amalawi Nkhani ya corruption tikayitenga lightly, kuyitenga ngati yongofuna kuti tizipanga zachibwanabwana, ndifuna ndikuwuzeni this country will never develop and these are sensitive issues that are supposed to be handled with maturity. You cannot take issue ya corruption ndikumakayisiya pa Facebook. No. Uh, ifeyo tabwera pano si pa Facebook, pano ndi pa Zodiac, pano ndi pa Times, si pa Facebook. and tilibe nthawi yokuti tikamuchite consult munthu ngati iyeyo mmene amalankhula zakezo anatichita consult ife aa aa sitingapange zimenezo so tisiyanise kunena kuti iyi ndi zodiac tv zodiac radio times tv si pa facebook ndi mbc alipo pompano si, si, sitinatumidwe ndi munthu uh, vuto lakuno ku malawi ndi limene timati munthu akamatiyimirira kufuna kutiwombola ife amalawi ndiye timapita kuseri kukanena kuti kutero kuti pamene poti umwe aona anthu aunjikanapo alandira ma millions which is wrong completely wrong kutero konso inunso akunenaniso ndi atulangani kuti mmene abweramo ndi kuteko akonzera ma allowance you are working you are, su- you are you supposed not to get any allowance simumabwera ku ntchito so vuto limene tili nawo as a country ndi limene lilipo muonanso ma- news ziti zituluke koko zosiyana ndi zimene talankhula munomo that's our disease mwina ngati muli nzoonjezeranso komanso pafunso lomwelo ine ndimafuna ndiyankhe mese mese ndikuyankhe pa nkhani yonena kuti kodi bwanji amene akuwatchulawo sakubwera kudzayankha kumeneko ndiye kukhwima nzeru ndipo asayankhe chifukwa ndondomeko za malamulo athu a dziko lino sakunena kuti wina akalemba pena pake ndiye kuti munthu akayankhe pamene paja sizithandiza china chilichonse siziphulapo kanthu ndiye ife chifukwa chimene tabwerera kuno nchonena kuti tikhale ndi madongosolo onena kuti nkhani yathu ija itsatiridwe monena kuti ibale zipatso osati kungodzuka kukayankhula pa facebook mmene anenera anzangawa pano si pa facebook tu ayi mukuti pa masamba a mchezo pano sitili pa masamba a mchezo iyayi ife tonse tili kunofe ndi anthu onena zokuti nonsenu manambala athu muli nawo mukhoza kutiyimbira timayankhulana mukatifunsa titulutsa id tikutulutsirani id yanga ndiyi eya akufuna ko- tsono munthu amene mudzamuone kuti ali ndi chilungamo sakhala kumphanga tu ayi munthu amene mudzamuone kuti no akuyankhula koma sakufuna kubwera poyera mudabwepo ife tikubwera poyera chifukwa tikudziwa kuti zimene tikuyankhulazi ndi zimene tinayenera kuti tizitsatira ngati anthu nkhani ina imene mwafunsanso a joseph um, ndiyonena kuti acting on hearsay pakhoza kupezeka kuti pokhapokha ngati khoti lanena kapena mwina ma institutions amene anakhazikitsidwa othana ndi ziphuphuwa kuti awagwira ndi zomvetseka kuti munthu uyo no atifotokozere ayankhe koma sangakayankhe chifukwa choti anthu ena akungoyankhula anthu akungonena and ifeyo ndifuna nditsimikize kunena kuti ndipo asayankhe kuyankhako thats chaos and sitidziwa kuti what are we fighting for what we are fighting for ndi yakuti tizizitenga nkhanizi mwa serious nkhani tidzitenga mwa serious even kwa mfumu kumene ngati usali serious suphulapo kanthu ngati iweyo usali serious pa nkhani imene uli nayoyo suphulapo kanthu and kukhala koti iweyo supezeka kaya uli kwina kake kaya uli ku america kaya uli ku, ku, ku iraki kaya uli kuti ku scotland nde ukumangoonekera pa, pa facebook Usatenge ngati imeneyo ndi certificate yoti ukhonza kutukwana aliyense nzolakwika. Imeneyo si certificate yonena kuti iwe ukhoza kungodzuka mmamawa 11 koloko ndikubwera ndidzatukwana auje. 12 kolokoso mudikire ndidzatchula ena. Mukamuyang'anitsitsa munthu amene uja sangakumbukire even maina amene watchula dzulo. Ife we don't like that. We need to put s- point straight. We don't like that. We are not happy with that. Bring evidence. Be open. Present yourself. Present your grievances openly. Why hiding? If you are hiding, there is a question mark. So that's our point. timafuna kungopanga kungoonjezera funso limene anafunsa achiwiri aja au capital eh, radio kunena kuti ndi chifukwa chani inuyo munthu akutchulidwa ndipo munthu akuyenera kuti amuchose ntchito mwina pange step down udindo chifukwa munthu akumveka ndi katangale timafunanso kuwayankha kunena kuti kodi ndikoyenera kungomveka kuti eh, zinachake mundani amazeze ali ndi mulandu ine ndikapanga post pa facebook ndiye abwana awo amazeza angowachosa ntchito popanda kuwafufuza bwino lomwe ndikuti tikulakwiraso malamulo ndinkaona mu statement muja akulankhula kuti anthuwa ali ndi mafamily anthuwa ali ndi ana ali ndi makolo kodi akamamva kuti bambo ako ngokuba mwanayo angamve bwanji ndiye ife tikunena kuti amene ali ndi umboni oyenerezeka umboni okwanira ngati mmene alili aloya ozindikira bwino lomwe alex kamangira abwere akanene kuti attorney general ngokuba ndipo umboni ndi uwu koma umboni ukabwera pa facebook umboni ukabwera pa social media kubwera nawo ndi umboni uja pa social media palibe palibe khoti akuluakulu palibe jaji amene angajaje mulandu palibe mulandu umafunikira pakhale jaji amene angajaje mulanduwo ndiye ife tikunena kuti awa amene akubwera ndi nkhani pa social media kumatchula mayina anthuwa akugwira ntchito yoyenereka ife tikufuna tiwapange sapoti koma sitingampange sapoti munthu oti ali kumphanga iye wangokhala konko alibe umboni okwanira umboni wo ngati ulipo okwanira abwere nawo ife ngati a malawi first pamodzi ndi anzathu a Malawi Citizen tigwira ntchito yoona kuti anthu amenewo achosedwe ntchito chifukwa umboni ukhalapo kuti ulipo anthu ngokuba anthu ngachinyengo kuti muonesese dziko lino la Malawi kuyambira nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kufika lero lino timakamba nkhani za katangale katangale katangale koma kuti muone anthu amene amamangidwa ndi katangalewo ndi anthu ochepa kuti mufufuze bwinobwino kuyambira mu nthawi imene anatenga Dr. Bakili Muluzi udindo wawo wolamula mwina ndi maminister 5 okha amene anagwirapo ukaidi kukakhala ku ndende ndi kumaliza chilango chawo munthu oyambirira ndikhoza kunena pano amene ndikumudziwa bwino lomwe mwina ena inunso mutha kudziwa tolankhani a yusuf mwawa anagwirapo ukaidi kukhala ku prison anali minister atasokoneza a mpasu adagwirapo ukaidi kusokoneza ndiye ife tikufuna zinthu ngati zimenezo kuti anthu amene ali ndi chinyengo anthu amenewa munthu azibwera ndi umboni wokwanira koma sitingampange munthu sapoti amene akupanga zinthu post pa facebook ife nde tizilowera zimene za malawi first ife sitipanga nawo zimenezo zikomo kwambiri Ah, ndimangofuna kungoyikirako ah, mang'ombe monganso chitsanzo kunena kuti dziko lathu lino ifeyo ngati sitisamala kwambiri tipotola zinthu tokha ndipo malawiyu sakonzeka nthawi ya dpp ikulamulira tinali ndi anduna ena ajoji chaponda pakana kunabwera tizidole tina kumana chaponda chaponda chimanga koma nkhani imeneyo mtati muyang'ane kumene inathera lero tikuyikamba apapa chifukwa misonkho imene inanongeka kwalipira akulu amenachi ndi amalawi amene ali amphawi amalawi amene akukanika kupeza chakudya amalawi amene akukanika kupeza fertilizer so tikunena kuti pambali ponena kuti tikuimbira mmanja kunena kuti a ah, nduna yakuti kaya attorney general akumveka ndi zakuti tiyeni tikhale nazo ni ndi chidwi kunena kuti ife amene tili ndi umboni tisaope tikaperekera umboni wathuwo adafotokoza muchizungu muchizungu ndibwerezanso Before we demand for anyone to step down, let us ask ourselves, do we want a country where decisions are made by courts and evidence or where they are made by public anger? zinthu ngati zimenezo zoti tizizifunsa kodi ziganizozi zikubweradi ndi maumboni kuchokera ku uh, nyumba za- zo- zokhuza za malamulo kapena wina wake wangobwera ndi mkwiyo pa mzake Kodi tikamapanga zinthu ngati zimenezi zitithandiza? Tiona kunena kuti njira imeneyi ndi imene ingatithandize. Chifukwa chake ndidafotokozanso mu statement yanga kuti anzathu atolankhani muli ndi chiudindo chachikulu koposa. Chifukwanso ngati simusamala atolankhani mupezekanso nanu muli mu chiunyolo cha chani cha corruption. Ndiye ife sititumidwa, ife kwathu ndi kufufuza information. Tikupempheninsoni fufuzani information. Ziko Mr. President. komano mwina funso lalikulu ndikumanena kuti mukamba zokhudzana ndi katangale kuti wakhala ukuchitika uh, zaka zaka mukuchita bwanji pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la acb woonetsetsa kuti katangaleyo inu amabungwe mwagwira nawo limodzi kuti ati pali mayina ambiri amene akumangowatchula Pa- pano likungotuluka dzina la attorney general lokha pa msonkhano uno chifukwa chani mwina mutati mwapanga amplify pamenepo kuti mukungokambako za amenewa okha chifukwa chani funso la nzeru kwambiri uh, ife sitikutchula dzina la attorney general lokha tikutchula mayina E- ena polankhulanso alankhulapo za majaji sonza kuti ife sitinabwerere pano za Attorney General tikulankhula in general koma tikuyankha za Attorney General chifukwa cha mafunso omwe mukufunsa ndi inuyo ndiye inu simunatifunse funso la jaji ife ndiye tikayankhe za jaji ayi simunatifunse funso la minista tiliyankha bwanji komano akamangira aja mwaonetsetsa akutchula mayina ambiri eh? and tikuwachita encourage because that's showing patriotism shows kuti we have in Malawi a very good citizen and we want to commend Akamangira chifukwa chotuluka lawyer woyamba in Malawi who is not coward lawyer woyamba Malawi amene akufuna kuyima pa chilungamo but ife tikunena kuti while we are applauding him for what he is doing he must follow the right channel because even pa Facebook pompo ndikuti akuwachenjeza anthu aja kuti achenjere ngati ali ndi zinthu kunyumba kwawo akabisatu ngati ali ndi ndalama musiling akatenge ndalama zija kazikumbira pansi but ziyende mu- kuzera mmachanelo komanso machanelo anso tikuwachenjeza chifukwa cha machanelo anso ndi amenenso akupangitsanso fuel corruption in malawi kunena kuti waku acb yomweyo walandira nkhani ndiye akuzemba pakati pa usiku uyo ku 43 gogogogo uja nyamata ujatu anabwera kalindo ujatu ati ati mwakuti mwakuti mundiphesatu So zimenezi ndi zimene akuthawa kamangira uja kumakakhala kunja. We are not saying what kamangira is doing is bullshit. No, he is a very good citizen, citizen. and iye atafuna kuti tipangenso mademo tiyapanga but we need to have evidence kuti kodi munthu amene tikumu majaji akunenedwa aja achina kalembera achina ndanda onse aja madise kodi umboni ali nawo ngati ali nawo fair and fine We don't want such type of people in Malawi because this country is belonging to us and the children to come. Kodi ifeyo apapa tili pano tatsala ndi zaka zingati nanga ana anu azapeza Malawi wotani? Is this the Malawi that we want? kuti anthu ango akasowa zochita azikajoyina ndale azikalowa mboma azikabamo is this what we want zangovuta kuti tili mu democracy inali nkhani yophana kuphana basi makako makako basi yes Ah, tikupempheni kuti mwina mungoyankhula mawu otsekera akalindo komanso akambanje ah, mukamaliza tipempha pare kuti tsiku lina akamangira wadanena zoti akambako zokhudzana ndi a Bon Kalindo tsiku lina adangolemba kuti tikambakonso zokhudzana ndi a Bon Kalindo mudachita mantha ndichita manyazi ngati ndambera munthu komanso amene akufuna kukamba za boni kalindo sikamangirayo and even if he is honest enough akuuzani kunena kuti boni kalindo akhala akum- akumuyimbira ali ku ireland kumamuchita encourage kuti my brother you are doing a good job and i don't beat about the bush and i don't take i'm, no, I'm a no nonsense man if he kamangira has got issues with me let him come open and tell malawians but ine go ku mulanje kumene ndili member of parliament go anywhere pite ku parliament

um, takhala tikuyankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana ndipo mu zimene timayankhulazo ifeyo sititenga mbali kapena kuyimira munthu ina aliyense komano ndithokoze monga anzanga amene athokozera kunena kuti kwa amene akubwera ndi nkhani kaya mmasamba anchezo kuyankhula za corruption sakulakwa iyayi koma kulakwa kumene tikukuona ife nkonena kuti sitikutha kulondola nkhanizo Tinakachita bwino kwambiri tikanakhala kuti nkhanizo tizitha kuzilondola ndikuona kuti anthu ena ake ayankha milandu. Ndiye musapite ndi bodza koma mupite ndi nkhani imene ife tikufotokoza. And nkhani imene tikufotokoza ife kwambiri yagonera pamenepo kuti popanga polimbana ndi mchitidwe wa ziphuphu tiyeni tisauchite uh, tisachite mokhala ngati kuti tikupanga masewero aa koma tiuchite motsindika komanso motsatira ndondomeko zimene zilipo kale Zimene zikhonza kutithandiza ife kuti no tikhale ndi zigoli pa nkhondo imene ife tikutani, tikupanga, tikumenyera. Zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni nonse chifukwa cha kubwera. Komanso ndithokoze anzanga a Malawi First chifukwa chonena kuti popeza kuti tinali ndi maganizo ofanana, tabwera pano. Zimene tayankhulazi zikuimirira mabungwe awiri, a malawi first komanso the concerned citizens of malawi imene ine ndikutsogolera uh, uh, chairperson chotero ndikuthokozenisoni zikomo kwambiri ambuye akudalitseni thank you chabwino